ụmụ Igbo ka anyị gọọ ọjị ụtụtụ ekele m gị nna onye mere ka anyị rahụ ma teta ọ na-abụ e meghepụ ụbọchị e meghepụ ọnụ asị m ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna ọpa nsi na aja aka nsi na aja ga-aba ya ọnụ asị m egbuwara aka nri ka ọ bụrụ na mma egbuwara aka ekpe ka ọ bụrụ na mma ọ na-eme n'ihu ka anyị nọrọ n'azụ ọ na-emezi n'azụ ka anyị nọrọ n'ihu nke anyị metara efena mmadụ nke mmadụ metara efena anyị o metere buru ee anụ m na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwọ nwọ ọsọ okike kere mmadụ ma o nweghị onye kere ya chekwaba ụmụ igbo ebe ọbụla ha nọ wee sio ntinye ntinye ka ụmụ Igbo ga na-etinye anyị agaghị ewepụ ewepụ ụmụ Igbo ga-abụ ihe nye ụwa asị m onye zụọ nwa nwa zụọ ya ma nee ya nka ọbasi bi n'elu anyị na-arịọ gị udo ịfụnanya ọganiru ogologo ndụ na ahụ ike ụbọchị i kere mmadụ ka i kere ihe ọ ga-abụ nna anyị na-arịọ gị ka anyị dị ndụ wee bụrụ ihe ahụ ị chọrọ ka anyị bụrụ ọ fụrụ nwa mmadụ fụkpọọ anya akwa nwa agaghị ebe na be ya anụ m na egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena nku jasịa ya ọkwa eche anyị n'ụzọ ga-agbaji n'ike a chọba ijiji anya kpọrọ sị jụọ nwaanyị na-eke ogiri nwata bụrụ agwa o buru iro mana iro dị n'agwa anaghị egbu nwata ndị gboo sị na ofeke na-akpa be dibịa anaghị anwụ n'oge ikwu ure ejebe eteete eteetere ejebe ikwu asị m ikwu mere ikwu ga-atọ na nkwukwu ibe mere ibe ga-atọ na mbibe ụmụ Igbo ọ ga-adịrị anyị mma na eke n'orie n'afọ ma na nkwọ taa bụ nkwọ pụtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị amosu ndị hiri asaa na abọ ndị sị na anyị agaghị adị ndụ nkwọ kwọpụrụ anyị ọrịa nke a bụ ọjị ụtụtụ asị m ihe ọbụla onye na-eme gaziere ya ndị ọrụ ugbo ndị ọrụ bekee ndị na-azụ ahịa ndị ọrụ dibịa ya gazie a sị na nwata gọchie ọjị ntị ndị mmụọ asụgharịa azụ ihe na-emere ndị igbo ihe bịa taa ọjị ihe ndị igbo na-emere ihe bịa taa ọjị mba Mbaọnụ Kamalụ ọrụ ada ọgbọ ekpere ibe Eze Lazarus Chukwu, Eze Eji Igbo, Kalụ ọnụ Kamọn nye ọha, unu bịa taa ọjị, unu bịa taa ọjị ụtụtụ. Ka Chineke nna pụrụ ime ihe niile mee ka okwu ọnụ m bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe niile. Ise, ise, ise, ise. gịnị bụ ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi ndị igbo ji akpọku chukwu okike abịama ọjị bụ ndụ mere igbo ji asị na onye wetara ọjị wetara ndụ ọjị bụ udo mgbaghara ugwu nnabata njikọta nghọta ofu obi obiọma ịgọ ọjị bụ ikpe ekpere n'usoro omenala ejighị asụsụ bekee agọ ọjị maka na ọjị anaghị anụ bekee Ndị Igbo ibe m, biko gbaa mbọ kesa ihe nkiri a ka o zuoro ụwa ọnụ. Ndewonu.